nnọọ na isonye m na channel a bụ Food to Relish rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ tata anyị ga-eri ji na mmanụ biko buru oche gị nọrọ anyị ya enwekwana ebe ị ga ji na mmanụ yam and oil oil and yam mmanụ na ji ma ọ ji na mmanụ ke ka ndị obodo unu si akpọ ya a ma akpọkebe ya ji na mmanụ ehe aga m ebu ụzọ saa ji m ịghọta nsachacha azụ ya njili ogbo saa ya ọ bụrụ dịka na ịchọ ị just bachaa ji gị wele ya sie ihe ọzọ ịmata ofu niile a ịbachacha ya wee saa ya mana nchọ ịwanye ya ka nke ndị okenye so achọrọ m isikọta ya na agbụgbụ ya hmm. otu a ka m ga-esi bee ya ịma that kind of sharp sharp meal ọ bụ na ịmazi ihe ị ga-eri ma ọ na otee i ridebe ji mmanụ ịchọ ime enjoy mana ọ bụ na ị dị nnọọ ịkwadote ma ọ na ifunube ebe eji azụ ji esi ji ịbacha ya ọfụma mana na ị nọnụ n'obodo a mgbe ụfọdụ igote ji ị ga-egotekwa ji ihe dịka 10 pounds o ọ bịa mebinarị gị ọ bụrụ na ihe emenugo gị tinye m akara na comment ka m fụ honestly like 10 pounds ọ bụrụ na ịdị lucky ije he change eru gị if not is your loss anyways m ga-abacha ya carefully lotekwa na ị nọ na nke mma nnukwu ịbacha ji gị tụfuo ji a ga-apịa gị ụtalị ma ọ baalụ gị mba so ị ga-adị very careful actually a ma apịa gị ụtalị a ga-aba gị mba ndị mma nnukwu na-emebi ụmụazị mbachacha the ji nsa ya so m ga-esi ekwu na abụọ ofu ekwu a ga-abụ nke ụmụaka nke m na-ama eji azụ wee sie nke ọzọ ga-abụ nke ndị nze na ọzọ even though o nwekwa echighị m nze ọ for ndị dị ndị chizulu echizu m ga-esi nke ụmụaka na ite nke a jizie ite nchala nchala wee sinye nke ndị okenye ịma na ị na-esi ji ọ ga-agbọ gbọfuo ee eh, iyewe ite gị obele oghe ka ọ ghara imetọcha gị ebe ị na-esi nri ịghọta hmm. itinye mma gị n'ime o mee shoyi ịmara ji gị eyego ngụpụtachazie ya mmiri mmanụ m dịkwa n'ihe dịka microwave ọ bụrụ na ị nwerọ ma ọ na ịchọrọ itinye microwave tinye ya n'akụkụ ite ọ gbazee ịma na obodo oyibo mmanụ na-alarụ ụla mwepụta nke a m ga-arapụ ya ka ọ fụọ maka ji fụrụ afụ na-atọ ụtọ efu ọ na-eke ulu ka m bido yewezie mmanụ ndị okenye ga-eji wee rie ji ha chai ọ bụrụ na ị na-ekili ya luo kịta tinye m akara like a deserve go m ya maka ọ bụrụ na ọ tọrọ ụtọ ị ma na-ekili ya biko tinye m akara like ma share kwa the video zisa the ozi moving on ntinye yabasị tinye ya nnu ọ bụrụ na ị na-eme ọnụ ụtọ itinyekwa Maggi m tinye ụgba ma ọ bụ akpaka ama m ihe a na-akpọ ya ụfọdụ na-akpọ ya ụkpaka ụfọdụ na-akpọ ya ụgba m ma nghefe aka maka anyị na-adị a bit health conscious ọ bụrụ ya ehe so ị chọrọ ka i ghete mmanụ gị aka m kpagharịa ya 1 2 3 4 a few times m fọtuo ya n'ọkụ m bidozie tinyewe spinach ma ị gbazuo agụ ideally ihe na-akacha ụtọ na ya bụ ihe dịka ụtazị onu oyi na ọ na-atọkwa m ụtọ ọ bụ na ose mmiri ka i ji esi ya i tinye ya na mbido ka ọ yetụ eye ọ na-asọ ezigbo ụsọ mana ị ma si village girl ihe m ga-etinye bụ ose ọkpọ ọ ga-amụ ya ezigbo mma moving on to the fun part time m ji eri nri rie nri m ọ tọọ m ụtọ relishing my meal savor it na ka ji ga-adị m bachatịa chai ji na mmanụ ọ bụrụ na vidiyo emego gị ka esi aga m erinete ji na mmanụ tinye m ya na kọmentị ka m fụ and adị m very sorry mana ji dị easy to come by ọ bụkwa na ị chọ inwe good table manners ị ga-eji nwayọọ bachacha ji gị otu anụwa i dobe ya ị kọtụsịa ya ka ọ dị ị mago ọ dị nkenke

chi m o ji na mmanụ otego otego honestly ụwa bụkwa ofu mbịa a na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ị ghọta mhm. moving on nke ụmụaka sọsọ mmanụ na nnu unless ma nwa ahụ adịgo kajad ọ bụgo nwa naija ehe o soro gị rie nke ahụ mana if not Hapụ ụmụaka ka ha mee enjoy ji na mmanụ. Anụ mana ọ dị gị ka ịdị health conscious i jikwa vegetable wee bitụfa ya nri gị ị mago ka o nyekwa gị nutrients na arụ gị. Ndewo na i mee enjoy this video. I'm so glad that you stopped by. M ga-afụ na my next video. Daalụ. Ka emesịa.